3, 2, 1, 0, Ó, rinne mé dearmad ar rud, gabh mo leithscéal. Anois, clúdach. Seo Brian, de ghnáth bím ag léamh scéalta nuachta mar is eol duit, ach ó am go chéile, gan réasún ar bith, gan fáth ar bith. léim scéalta ealaíne agus inniu tá mé ag léamh roinnt scéalta ealaíne ó New York Times Déardaoin an 31ú lá mí Márta. Baineann an chéad scéal, whoops, baineann an chéad scéal le, leis an, bhuel níl a fhios agam an ceadmhach an focal bíoblach a úsáid, uileloscadh, cinedhíothú is dócha, cinedhíothú na nGiúdach.

an Naitsíochais agus a bhí ina dhlúthchuid de chiorcal órga Adolf Hitler. Bhuel, ar feadh. Scríobh sé dialann ar feadh breis agus deich mbliana agus tá 400 leathanach sa dialann, iad go léir lámhscríofa, agus iad an-léiritheach, is cosúil. Sin a deir an tuairisc. Bhí an dialann seo ar iarraidh ar feadh trí scór bliana, breis agus trí scór bliana, agus tá an dialann tagtha chun solais arís. Is cosúil gur gurbh iad teoiricí Rosenberg a spreag géarleanúint Hitler ar na Giúdaigh, ach cibé, d'imigh an dialann seo as radharc tar éis gur ciontaíodh Rosenberg agus gur crochadh é i 1946. Bhí chuaigh beirt ar a thóir, chuala siad go raibh an dialann fós ann duine acu an iar-chartlannaí i Museum an Uileloiscthe i Washington agus an duine eile ina ghníomhaire de chuid an FBI, agus d'éirigh leo, d'aimsigh siad an dialann i Nua-Eabhrac. So, sin an méid is dócha faoi sin. Museum Snagcheoil na Stát Aontaithe, bhuel, Museum Snagcheoil Mheiriceá. Tá sé in Harlem i Nua-Eabhrac, mar is cuí. agus deir an scéal seo gur staidéar i solúbthacht é an museum seo, díreach ach an oiread leis an gceol a mharcálann sé, a thugann sé ómós dó, a onóraíonn sé. Le cúig bliana déag, d'fheidhmigh an Museum seo as spás ceathrú urlár neamhphostúil in East Harlem agus é ag forbairt pleanannaí do bhaile buan. Anois, tar éis roinnt fadhbannaí a shárú, sé sin, tar éis teacht slán as roinnt fadhbannaí nó na fadhbannaí seo a chur di, tá an Museum tar éis athlonnú, athlonnú go seanspás siopa ar West One Twenty Ninth. bogadh a chomharthaíonn feabhas in áiseanna nó saoráidí poiblí an Museum ach athbheochan an mhisiúin, is dócha. athnuachan, is fearr liom an focal athnuachan. So tá spás níos mó acu anois agus tá siad ag déanamh tiomantais do chlár a eagrú poiblí, rud atá tábhachtach. Anois níl mórán cur amach agam ar James McBride ach is cosúil gurb é gur saoi mór soul é. Ní féidir Gaeilge a chur ar soul, an féidir? Tá sé tar éis scríobh faoina shaol corrach, ach osclaíonn an scéal seo leis an gceoltóir John McBride ag múineadh méarchláir. do seisear páistí a bhí cíocrach ach neamhairdiúil mar atá páistí, bhí mé chun an focal díocasach a úsáid ach an féidir sin a rá faoi pháiste, níl a fhios agam. le foighid mhór. d'éirigh leis tabhairt orthu B maol a aimsiú agus a sheinnt. Cúpla nóiméad dár gcionn, d'fhógair duine de na daltaí go raibh sí ar tí fiacail a chailliúint. Bhuel. Bhroid an chuid eile den rang an fiacail a tharraingt amach, rud a rinne sí. Chuir an tUasal McBride an fiacail isteach i mála plaisteach chun é a chur i gcoimeád. Anois, tá an tUasal McBride tar éis an ceantar seo a chur de é féin, ach dar leis an scéal, Is íocshláinte é an ceantar dó féin tar éis saol fada corrach a chur de le déanaí. Bhí colscaradh aige agus fadhbanna eile, scríbhneoireacht. Cad eile? Cad eile? Teilifís. Scéal é seo a cheistíonn cén fáth go bhfuil clárachaí teilifíse ann nach stopann ariamh, The Simpsons agus South Park atá i gceist, agus deir, maíonn an scéal go bhfuil roinnt clárachaí ar féidir leo fad saoil a ghlacadh chucu féin, ina measc, Archer ar FX a bhfuil seacht séasúr curtha de anois. Meáigh an paradox a deir an scéal. Moltar na sraitheanna teilifíse as carachtair. a chruthú a éiríonn níos doimhne gach séasúr, ach siad na clárachaí éadoimhne a leanann ar aghaidh. Ní fheictear forbairt sna carachtair ná sna scéalta, agus The Simpsons agus South Park is túisce a thagann chun cuimhne. D'fhéadfadh na clárachaí seo leanacht ar aghaidh go deo, is cosúil, ach ag cnagadh ar an doras. Le teacht isteach sa chlub seo tá Archer, clár atá tréasúil ó thaobh greann de, Tá gnéanna na, ní athraíonn gnéanna na gcarachtar. Beidh duine acu drúisiúil go deo, duine eile nach bhfuil spéis aige in aon rud ach ann féin. Tá claontachtaí aisteacha agus neamhfhaiseanta acu go léir. ach tugann an t-alt le fios go bhfuil forbairt le feiceáil. Níl mórán eile le rá agam faoi. Ballet, is cosúil go bhfuil ballet, go bhfuil an Pennsylvania Ballet ag tabhairt cuairte ar Nua-Eabhrac. Agus scéal faoin chompántas chomh maith leis an seó atá ann. Tugtar le fios go bhfuil an compántas ag dul trí athruithe suntasacha, athruithe géire, ní hamháin ar stáitse ach ar chúl freisin. Níl mórán eile le rá agam faoi, agus sin iad na scéalta ealaíne go léir curtha díom, agus mar sin cuirfidh mé deireadh leis an tuairisc seo, agus tá súil agam go mbeidh sibh ag tiúnáil isteach arís sara bhfad. Go dtí sin, slán agus beannacht.